Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ọ Lọlọ Nneka Chimezie nekwa anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo tata bụ um, Tuesday um, 18th of November ọkwa ya 2025 ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị naabọ ka um, Jọọjị bie okwu Nnamdi Kalụ. Eji m ohere a na-ayọ ndị Igbo niile ebe ọbụla anyị nọ ka anyị lite hiri Maazị Nnamdi Kalụ aja n'ukwu maka na onye Igbo ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ugbu a na-apụta na a ka na-agwakwa iwu ti ihe na-eme na Naịjirịa na evidence niile anyị fụrụ n'obodo a wee sị anyị na ọ na na ọ IPOB ka na-eme ihe na-eme n'ala Igbo ekwuole m ihe oge m gacha nyochasịa wee chọpụta na na ọ mwakpu ka a wakpuru anyị wute Ebube Agụ wee na-eme jihad n'ala Igbo jide na onye ahụ o so na ndị na-eme the jihad o so na ndị a kwụrụ ụgwọ unu lee anya na-afụ na gọọmenti a bụ ha na-akwado ya bụ jihad ha na-akwado ndị a na-eme jihad unu lee anya ihe ee Primate Ayodele na-ekwu na o do unu anya na e nwere ndị a kwụgasịrị ụgwọ ma ndị nọ na social media so ụmụnne anyị ndị ahụ pụta soro na-akọyeri ihe a na-akọyeri o kwesịrị ido unu anya na um, ha so na ndị na-akwado jihad onye ọbụla na-epụta pụta kwụ ka na-ekwu kpọrọ IPOB n'ọnụ unu ejide ya maka na o dogo anya na IPOB bụ otu pụtaranụ inye aka ịhụ na jihad ahụ eruteha anyị aka ugbu a ka m chọpụtara ọtụtụ ndị a sị na a tụrụ mmadụ nga for ihe onye ọzọ na-eme ha IPOB tara afụfụ for ihe ha na-emeha a nọkata a sị gị na e gburu mmadụ e jide onye ọzọ kpee ya ikpe tụọ ya nga e mechazi after 40 years ọ tacha afụfụ na nga a sị na ọ nọzi ọ wụzi ya mere ya kpọpụta ya kịta ka o doro m anya na mmadụ na-amara ụma planịa ihe were onye ọzọ kwa ka ga ka ọ taa ahụhụ so the Nigerian gọọmenti eh, kpọbara ndị army n'ala Igbo werekwuo militant ga-enyeziri ha aka ịcarry out the jihad tinye ha na Ebube Agụ wukpuo n'ala Igbo werezie IPOB kwụwa were ndị media Naijiria wee paint IPOB black paint IPOB black so that ka e wee jide ndị Igbo ka ọgụ wụrụzie among us ka anyị wee jide IPOB responsible mana o dogo anyị anya kpụtụkpụta agbago n'ihu ehi enwere onye Igbo ọbụla ga-achọkwa ka a gwa ya agwa na ụmụ anyị a just gbushishi ụmụ anyị for nothing n'aha IPOB pụtakwara ịzọ anyị azọ maka na ebe 2014 15 16 17 ka maazị Nnamdi Kanu na-eti mkpu a ihe niile a na-eme ugbu a o kwugbadoro ya werekwana iji nye aka were gather ụmụ okorobịa ibe ya ka ha were kwudo kwụsị gbochie ndị a mekwuo wepụtakwuori ndị security network ESN eh, you know ka e wee chedo e wee were ndị em oke ọchịchọ nọ n'ime anyị were ego kesaa ha ha nọ na soshal midia midia nọrọ ebe anyị wee blackmailụọ IPOB wee baa na be anyị ihe dịka igbo obodo dike ihe dịka obodo obodo agụ baa wee sụọ ndị mmadụ akwụ o dogo anyị anya na nwa anyị nwoke bụ maazị nnamdị kalụ nọ na nga na-ata afụfụ ebe ọ na-azọ anyị nne ya na nna ya anwụgo biko onye igbo ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụgodu na ị gaghị aga dee ihe na peji free Maazị Nnamdi Kanu at least in solidarity e kwugobu na a ga-eme protest amaghị m ihe mere na emeha the protest mana achọrọ m iji ohere a kene ụmụnne anyị ndị nọ na diaspora you guys are wonderful unu agbalịala um, unu nyere aka anyị nwe ọtụtụ n'ime anyị nọkwa na naijiria nyekwa aka shikwa ọnwụ dị na ịfụ na m em em na egbukpọha anyị ana m ekene ee otu dịka avid ana m enye unu ezigbote ekene pụrụ iche maka na oge a fụzi na ụkwụ ejiela agụ mgbada bịara ya ụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ denyịa IPOB enweghị onye egwu kwe kwuo ihe dị na IPOB mana avid pụtara kwechiri kwechi na naijiria kwechi na nda n'obodo oyibo na diaspora otu dị ka ndị rising sun ana m asị unu unu anwaka na-ekene unu ka unu si wee kwechiri Ob- otu dị ka amnesty international n'agbanyeghị ana m enye unu ezigbo ekene pụrụ iche na-enyekwa ụmụnne anyị ndị nọ na diaspora ndị na-akwado maka ego ndị na-ezoghị ezo ndị na-agọlarụhụ IPOB na-ekene unu ma na-asị unu jidenụ ka unu ji mana unu adakwala mba the journey has just started ije anyị ka bidoro ebido ka anyị lote na ike agaghị agwụ anyị maka na o dogo anyị anya na nkata a kpara wee i- ikpochapụ anyị ekpochapụ from ihe ha mere na 1966 The genocide has always been a jihad agenda. The mass- Asaba massacre has always been a jihad agenda. Even the war crimes has always been a jihad agenda. Wee na-ayọ Igbo niile ebe ọbụla ị nọ, ị wụ gọvanọ, ị wụ sinetọ, ị wụ reps, ọkwa ọbụla i ji, ị na-arụ ọrụ bekee ka ị mụrụ anya uche gị dị ya. na sọsọ na ịbụ onye Igbo ị wụgo an endangered species n'obodo a bụ Naijiria because enwere nkata jihad and jihad bụnụ ha ejigha anya ahụ Christians ụnụ nọrọkwa ndị Igbo ụnụ nọrọkwa na-eme na ụnụ na ndị ala na-aga ụka 70% ndị ofe mmanụ bụkwa Muslim so already ndị a anabatago ha dịka Muslim ha nwere upper hand ha na-achị so ọ ya mere na ị hụrụ ihe niile a na-eme ada emetụ ha aka mana ụnụ mana anyị nwa bụ ndị igbo na ndị ndị igbo ha na ha kwuo ndị igbo ọkwa from bini ee eh, down bụ ndị igbo ha amago na anyị wụ majority Christian so anyị nwa bụ target so ị nọrọ ebe ị nọ na-agbakasị ọnụ na-ajụ question maka IPOB i chee na ị dị free ị dịghị free na ihe anyị kwesịrị ịdị na-eme wụ ịdị na-ekene IPOB so ihe anyị ga-eme ugbu a wụ igbo niile ga-agbakọ hiri maazị Nnamdi eh, Kalụ aja n'ukwu anyị ama na-ajazi aja onye anọzina na fence ana m asọpụ mmadụ dịka Joe Igbokwe na-apụta apụta kwuo ka o si dịrị ya Eh, mmadụ dịka Ijele ha kwuo anyị mara ebe ha kwụ mana ị hụrụ ndị a na-anọ na fence ụnụ anọgha ebe ụnụ anọgha ebe a o ruola oge ụnụ ga-akọwara anyị ebe ụnụ nọ igbo bụ igbo ebe ọbụla ụnụ nọ pụta na onye ezozina na IPOB bụ nke anyị na maazị Nnamdi kalụ bụ onye ndu anyị ndewo